Igbo ndị ọma unu abọọla chi ya gaziere unu ndị ọma ndị ọma ndewo unu anyị abatakwala n'ihe gbasara nkụzi anyị anyị na-eme kwa izu n'izuụka gara aga anyị kụziri ihe gbasara mkpụrụ abịdị Igbo chetakwa na taa bụ abalị iri na anọ n'ime ọnwa asaa n'afọ puku abụọ na iri abụọ taa bụ ahịa eke eke ketara anyị ihe ọma ya ketara anyị akụ na ụba eriwe agwụ agwụ igbo ndị ọma ndewonu n'izuụka gara aga anyị kụziri ihe gbasara mkpụrụ abịdị igbo anyị wee kọwaa na ekewara ya ụzọ abụọ mkpụrụ abịdị igbo dị iri atọ na isii n'ọnụ ọgụgụ ekewara ya ụzọ abụọ anyị nweta ụda ume na mgbochi ume anyị akọwala ihe gbasara ụda ume kọwaa mgbochi ume ugbu a anyị ga-abanye n'ihe gbasara mmebe mkpụrụ okwu nke ndị bekee na-akpọ word formation mmebe mkpụrụ okwu unu ma na asụsụ ọbụla n'ụwa niile nwere ihe a na-akpọ abịịdị abịịdị ya bụ alphabet ihe ọbụla ị chọrọ ịmụta gbasara asụsụ ọbụla ị ga-ebido n'abịịdị ọ ihe mere anyị ji bido na mkpụrụ abịịdị igbo ugbu a anyị ga-abanyezi n'ihe gbasara mmebe mkpụrụ okwu tupu anyị abanye unu chetakwa na abụ anyị ka bụkwa ya bụ mkpụrụ abịịdị igbo

w y z igbo ga-adị gbaa mgbọrọgwụ ndewonu ka anyị gaa n'iru n'ihe anyị na-ekwu maka ya nke ụbọchị taa isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ mmebe mkpụrụ okwu mmebe mkpụrụ okwu mmebe mkpụrụ okwu anyị nwere ọtụtụ mkpụrụ okwu anyị nwere ike imebe n'igbo ha buru ibu ha buru ibu ma bara abara mana taa anyị ga-eleba anya n'ụfọdụ ndị anyị macha ọ bụrụ na i lee anya n'ụgbọ m ị ga-ahụ ndị m depụtara ị hụla ya ebidoro m na a dịka anyị nwere a ihe a dị ebe a ka a na-akpọ etinyere a unu ma na nke a a na-akpọ nke a ntinye kpọọ nke a mwepụ ee kpọzienụ nke a mpụtara ọkwa ya kpọọ nke a gịnị ka a na-akpọ nke a okike hmm? a sị gị mmadụ abụọ kee ihe dị otu a nke a bụ ntinye anyị asị a etinyere k tinyekwa ya a e nweta gịnị aka nke ndị bekee na-akpọ gịnị hand ị ghọtala ya ka anyị bido ebe a ọ ga-adịrị anyị mfe a etinyere k tinye ya a o nye gị gịnị aka ị hụla ya anyị nwee u etinyere t tinyekwa ya e o nye gị gịnị ute ọ bụrụ na i lee anya na akara uhie ahụ m tinyere ebe ahụ ị ga-ahụ ihe a na-akpọ ya na bekee lee ya n'ebe akara uhie ị ga na-ahụ ya aka hand mat ya bụ ute house ụlọ ụ etinyere l tinye ya ọ ọ bụrụ na i were etu e si dee ya ị kpọpụta otu ahụ e si kpọpụta ya ị nweta mpụtara ya ụ le ọ o nye gị ụ le ụ le ọ ụlọ ị hụla ya ọzọ e gbe e e nweta egbe gun egbe gun chetakwa na etinye m akara ụda olu ebe a egbe ị ma na e nwere egbe mm? ọ bụkwa nsupe otu mana mpụtara ya bụzi ihe ọzọ otu e si akpọpụta ya dịkwa iche ya bụ ụda olu ya na-adị iche iche egbe egbe mana nke anyị na-ekwu ebe a bụ gịnị egbe gun e nwee ị e tinyere gbe tinye ya a e nweta ịgba ọ kwa ya ịgba ya bụ gịnị drum ị hụla ya lee nke a akwụkwọ nke a toro ogologo a e tinyere kw tinye ya ụ tinyekwa kw tinye ọ o nye anyị gịnị akwụkwọ book anyị nwee i e tinyere k tinye o o nye anyị gịnị iko nke ndị bekee kpọrọ gịnị cup a bịazie n'ebe a e nwee o e tinyere chi e tinye e o nye anyị gịnị oche nke ndị bekee kpọrọ chair e nwee a e tinyere ṅa ṅa ṅa ṅa ṅa e tinyekwa ụ o nye anyị gịnị aṅụ aṅụ mm, aṅụ nke ndị bekee kpọrọ bee ihe ndị a bụ otu e si emebe mkpụrụ okwu ị ma na e were abịdịị nke a e were nke a e tikọọ ya ọnụ o nwere ihe ọ ga-apụta ọ bụrụ na i lee anya ebe a anyị gbasoro usoro ndakọrịta ụda ume ndakọrịta ụda ume i lee anya ị ga-ahụ nke a bụ ụda ume ee ụda ume mfe nke a bụ ụda ume mfe mana ị bịazie n'etiti ya ị nweta na mgbochi ume dị n'etiti ya ya bụ vowel vowel nke a bụrụ gịnị consonant ị hụla ya ọ bụrụ nke ndị bekee na ndị linguistics ha sị gị nke a a ya bụ vowel ị nweta ihe dị otu a nke a bụ consonant ị nweta ihe dị otu a nke a bụ vowel ị nweta ihe dị otu a na ya vowel consonant vowel ị ghọtala ya mhm, mana ọ bụghị ebe ahụ ka anyị na-aga ya bụ e nwere a ụda ume k mgbochi ume a ụda ume a k a o nye gị aka otu ahụ ka ọ dịkwa na ndị nke ọzọ anyị sịrị ihe a na-akpọ iwu ndakọrịta ụda ume ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe gbasara ụda ume um, ya bụ ihe anyị ga-akwụsị ihe gbasara mmebe mkpụrụ okwu n'izu ụka ọzọ anyị ga-esizi na mkpụrụ okwu ndị a mebewezie ahịrị mfe ahịrị mfe otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ anyị na-asịkwa unu ndewonu onye gburu achara onye gburu onye akpọla ibe ya onye ikoli n'ihi na ọ bụ onye nọrọ onye nọrọ ya ka e ji ebi ụwa ndị dị ka mma ndewonu aka m bụkwa onye nkụzi gị nwa ada chinasa nkwọ udensi ada udumeze ada igbo 001 ndewo nọdụnụ mma chetakwa sonyere anyị na facebook ada udumeze sonyere anyị na instagram official underscore ada udumeze sonyekwara anyị na youtube ada udumeze ị metụ ebe ahụ na-acha ọbara ọbara aka i sonyere anyị nke ọma ebe ahụ na-acha ka akwa ebe a i sonyere anyị nke ọma ndewo igbo ya gaziere unu ka onye ji gaziere ndewonu